Hey, ụwa nke a sef bịa nwoke m kedu ive a na-akpọ gị akpọ kedu ive ị sịrị ị na-aza dị anyway o nwerenụ ozi na-ejele ndị dị ndị na-efeel na ụwa dụlụ va mma tata ma sị na va dụ wicked ka ma sị na ọ gịnị so ọ nya ka m sị va bịa bịa kananị ka anyị nọrịa tụkọ isi ọnụ ị ghọtago na this bụ aja agwa aja anyị na-eme ọ bụrọ sọ mụ mebere ya o nwego ndị mekwenye o nwego na ndị bịa bịa mee enye mecheche enye jewele ụwa nọkwala ebe ọ nọ ị ghọtago so cool down na ị na-eme ọ na-atọ ghụ na ọ dụlụ ghụ mma ị na-agba wicked onye onye bịara ị gbasịa ee sọsọ ghụ nụ ka a na-eze ọ na-atọ gị i luo na village sọ ghụ ka a na-eze ị bịa na township ebe i bu ị bịa na shop na line ebe ị na-azụ avịa sọ ghụ ka a na na-anụ onu ya i je n'office ebe ị na-anọ sọ ghụ o nwerenụ onye ka gị na-akwụ anụ ozi mmadụ nara anụ o nwere nọọ sọsọ ghụ ma ive niile

na ha na-eze sọ ghụ ọ na-abụ ezigbo ive nwanne na sọsọ ghụ bịa nọ nọ n'enu nọ n'ana nọ n'isi nọlụ n'etiti na avọ nọlụ na mgbede ọkpa bụ nwere bachikolo everywhere sọsọ ghụ i wee feelie na ezigbo ive ọ ive i chere ọ nya ka m ji sị ka nshọ kwuo hmm? i chetezi na ụwa na-eme ntụgharị ị na-echezọla echezọ na ụwa anyị nọ n'elu ya na ọ na-eme ntụgharị o nwekwere onye ọ kwụnyere ụwa anyị nwere onye ọ kwụnyere nwanne ọ nya ka m ji wee sị butuo butukene na o nwere onye ụwa kwụnyere onye ọ dụlụ mma tata amarọkwa maka echi ọ tata ka a na-ekwu ị ghọtago so na ị na-adụ wicked na-eme enu na ana butuo maka na ụwa ụwa tụgharịala gị ị adụ ọkwa eh, sọsọ ghụ ga-anọ maka na ndị niile ị na-emeso ive ha anakwa echezọ va nwee ike gbaghara gị ma nchezọ ọ hakwa echezọ nwekwa onye na-echezọ nụ nwanne ma onye nke gị ma onye ma onye abụrọ onye nke gị rapụcha ndị a nọ na-aja gị ike na-etu gị ava na-etu gị aja ava ị ma makwa ive ha na-akọ maka gị n'azụ gị isowe anaba ọ kwanụ mmadụ anyị nwa bụ mmadụ ya kwana enweta 100% na mmadụ ana m agwa gị eziokwu maka na ụmụ ụmụ maja maja niile enwego ndị mere ihe ịghọtago o nwere ụlọ adịrị maka na ebe ụlọ e jiri du ya bụ da na otu ọnwụ n'isi na wee mie emechakwa ị ya-anata ụgwọ ọnwa gị ọ bụgoduri na ị natara ya directly

na ha anya n'akụkụ na-apụ i wee continue na ogbu onye a na-ada efe esemokwu n'agha o nwee ka o si wee kwachafụ n'aka ị gbagbula onye onye enyere gị aka onye agbata gị ọsọ enyemaka ọ kwanụ ụmụ ibe abibe a na-eche echiche so butuo nwanne butuo na o nwerọ onye nwe ụwa o nwerọ onye nwe ụwa rapụ rapụ na ọ danala gị tata the best na ị ya-eme as onye ma ife ka ọ danala gị were mee ezigbo ife sụọ ọfịa sụchachaa ọfịa so that mbọsị ị ya-agakwa ya bụ ụzọ ịbụ na ọgwụ i chete ndị sụrụ ya nwa ọfịa echete na ọgwụ sụdota ọfịa mgbe bụnata mgbe baghara echezo ịghọtago ọ ya ka e ji were asị na ọ kwanụ mgbe ị na-arị enu ndị i meetiri mgbe ị na-arị enu ka ị nwere ike imeetikwa ma ị rịtuwe okwu okwu igbo onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ ọ ka wụ mụnwa bụ nwanne unu Kenechukwu udo ngwa tụsanụ ya bụ ozi tụsachaanụ ozi a agwa unu na anyị ji ezigbo ife wee bịa tụsaanụ ya ikwunyere itinyere anyị aka n'ife a na-eme join ya share make sure na o lulu onye na onye a na ebe ọbụla onye igbo anọ na ịghọtago ana m ekene onye ọbụla na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị nke onye chiri ya zere ngwa udo ka ọ dịnụ